as you were told to vote. He's quite absolute in the notion that only he knows how to deal with the Home Rule issue. He doesn't trust anyone else.
Bhí Parnell dírithe ar féin-riail a bhaint amach do Éire. Tar éis dó cóimheá na cumhachta a bhaint amach, bhí sé ábalta iachall a chur ar an bPríomh-Aire Gladstone bille féin-riail a chur os comhair Parlaimint Westminster in 1886.
D'éirigh leis cur ina luí ar Gladstone, rud, fear ná raibh ar son Home Rule ar dtús, ach d'éirigh leis cur ina luí air gurb é seo an t-aon réiteach ceart a bhí ar fhadhb na hÉireann mar chonaic na Sasanaigh gur fadhb a bhí in Éirinn mar bhain sé le léirsithe ar bhí daoine á ndíbirt amach as a gcuid tithe, as a gcuid tailimh agus chonaic Gladstone gur réiteach amháin ab ea é sin ná Home Rule a chur i bhfeidhm. The Home Rule dilemma became centre stage in British politics and that really was about achieving a balance of power between the British Conservatives and the British Liberals and holding that balance of power, being able to play them off against each other and in doing so assuming a very, very central role in British politics. Bhí Parnell ar bharr na gaoithe, ach bhí deireadh ag teacht inar briseadh Parnell, inar scoilt an pobal agus inar cuireadh deireadh le brionglóid na saoirse. In 1881, ghabh na póilíní Parnell nuair a chuir sé i gcoinne Acht Parlaiminte de chuid an Phríomh-Aire Gladstone, acht a bhí ag iarraidh deireadh a chur le Cogadh na Talún in Éirinn. Caitheadh Parnell agus cuid dá chomrádaithe isteach i bPríosún Chill Mhaighneáin. Ach cé go raibh sé faoi ghlas ag Gallaibh,

he's quite upset, as you would be, being separated from the woman you love while she's in a different country, you're in jail.
Fad is a bhí sé i ngéibheann, scríobh Parnell leitreacha tochtacha chuig Katharine. Ansin, rinne sé margadh le Gladstone ag gealladh gur modhanna bunreachtúla amháin a úsáidfí chun féin-riail a bhaint amach. Bhí idirghabhálaí spéisiúil ag Parnell don ghnó seo, an Caiptín William O'Shea, fear céile Katharine, a bhí ag súil le leanbh Parnell. Bhí an chuma air go raibh O'Shea agus Parnell mór le chéile. Chabhraigh O'Shea le Parnell teacht amach as an bpríosún, b'eisean a dhein idirghabháil leis an rialtas go scaoilfí Parnell saor. B'é Parnell a bhrúigh O'Shea ar an bparlaí parlaiminteach in aghaidh a dtola ins an bhliain 1896 nuair a bhí sé ag iarraidh seasamh don toghlach i nGaillimh.
Nuair a fuair aintín saibhir Katharine bás, ba léir nach raibh aon airgead ag teacht chuig an Caiptín O'Shea. Lorg seisean colscaradh ó Katharine, agus luaigh sé Parnell mar chomhfhreagróir. Chuir cás cúirte O'Shea versus O'Shea and Parnell an pobal trína chéile. Well, Captain O'Shea comes across as being a right shyster really and people would have a very negative perception of him precisely because he is seen as somebody who for very

at handling the whole divorce issue as it comes up.
Thuig an pobal go raibh Parnell in aontíos le bean pósta agus go raibh triúr clainne orthu. Uafás do phobal fuarchráifeach, fimíneach, Victeoiriach.
Is breá le daoine a bheith ag caint mar gheall ar thrioblóidí dhaoine eile, agus is dóigh liom gurb é tús na dtáblóidí i Sasana a bhí ann, agus seo scéal

outside from those closed doors. B'é rud a dúirt Gladstone le Parnell, mura n-éiríonn tú as a bheith i do cheannaire ar an bpáirtí, bhuel, ní dhéanfaidh mise aon déileáil leat, ní bheidh aon chaint ar Home Rule níos mó. Dhiúltaigh Parnell é sin a dhéanamh, ach cheil sé an bhagairt óna pháirtí féin, agus nuair a fuair an páirtí féin amach é sin, scoilt an páirtí. Even the name Kitty, or the use of Kitty, became in itself

Ba léir go raibh deireadh le pé seans a bhí ann féinriail a bhaint amach. Scoilt an pobal, scoilt an tír, agus ní raibh sna fothoghcháin a lean an scoilt ach ócáidí troda agus círéibe.
Bhí cúpla toghchán ina dhiaidh san agus níor éirigh le muintir Pharnell, sin an scoilt nuair a bhí beirt ag seasamh an pharlaí, páirtí parlaiminteach, duine ó Pharnell agus duine ón dtaobh eile, b'é an duine ón dtaobh eile, a bhuaigh i gcónaí. Caitheadh aoileach ina aghaidh i gCaisleán an Chomair i gContae Chill Chainnigh, de bhrí sin scoilt idir an chathair agus an tuath go pointe a bhí ann. This was a politician who was still relatively young, so much promise, who had made so many advances for the Irish nationalist cause, and had it all now come to nothing? Bhí deireadh le saol agus saothar polaitiúil Charles Stewart Parnell Phós sé a ghrá gheal Katharine O'Shea, ach tháinig meath ar a shláinte. Bhí a chuid brionglóidí ar fad dó féin agus dá thír briste.
Parnell was somebody who by 1890-91 is very, very agitated, he's chain-smoking, he's nervous and people could see. that he was on his last legs, he looked dreadful, he looked haggard. Do bhí an rud pearsanta idir í féin agus Parnell agus do bhí sé chomh mór san go raibh an bás kind of ag bagairt i gcónaí, like star-crossed lovers cosúil le, like, bhíodh i Shakespeare nuair a dúirt sé i Brighton nuair a bhí sé faoi ionsaí ó gach saghas dream. Dúirt sé, you know, my dear wifey, like, if we were to hurl ourselves into this, into the sea here and end all our troubles. 1891, chuaigh Taoiseach mór na hÉireann ar shlí na fírinne. Bhí sráideanna na príomhchathrach plódaithe. Chuaigh na mílte ar a shochraid, mar ba dhual don uncrowned King of Ireland. Nuair a fuair sé bás, deirtear go raibh 200,000 duine ar a shochraid agus gur shiúil 30,000 duine

Mhair Katharine O'Shea ar feadh 30 bliain eile tar éis bhás Pharnell. Bhí sí 75 bliain d'aois nuair a d'éag sí.
Fuair sí bás i 1921 i lár Chogadh na Saoirse, dearúd glan déanta uirthi agus gan pingin rua.